Ah, tikulandiraninso kuchokera m'boma la nsanje makamaka ndi kumaka kumene mtsogoleri wa chipani cha utm a dalitso kabambe ali tsiku la lero kuyendera malo osiyanasiyana kucheza ndi anthu ndiye pano afika pamene afuna kumangapo nyumba za apolisi eh, m'boma limeneli la nsanje kuyendera eh, malo amenewa mtsogoleri ameneyi kuti aone chitukuko chimene boma likuchita komanso nawo ngati chipani chimene chikulingalira kuti chilowe mboma kuyendera nawo kuti aone kuti kodi project imeneyi imene ikugwiritsa ntchito misonkho ya amalawi ikuyenda motani nde akuyendera malo amenewa kuti amve komanso kuona zimene a- anthu akuyembekezera kuchokera project imeneyi mwina ngati a utm chifukwa chani mwafikanso pano
ya i- ifeyo tikuyenda kuno ku nsanje kuyendera mudzi uliwonse tikumva maganizo a anthu a zimene angafune boma lawo liwachitire ndiye mmene timadutsa apa ena anatiuza kuti iyayi nyumba zija a president analengeza mu sona kuti nyumba za apolisi 18 zamangidwa kuno ku maraka zatha ndiye amafuna ati atiwonetse kuti nyumba zija zili pati ndiye mungathe kuona atiwonetsa kuti nyumbazo ndizi zili pa foundation ndiye kuti a president amanama samanena zoona kunena kuti kunoko ku maraka kwamangidwa nyumba 18 za polisi chifukwa nyumbazo kulibe angoyamba kumene ma foundation a contractor ndi awa ali apawa Komanso mungathe kuona nyumbazo ndi zimenezi, zonse zili pa foundation. Ogwira ntchito ndi awa, ndiye a president akalengeza kuti nyumba 18 zatha, ndi bodza lankhunkhuniza. Aziwauza Amalawi zoona. Ndiye ena amatiuza kuti iyayi musangodutsa pano, muzione nyumba zimene a president amati zathazo, nde amafuna tizione. Nyumbazo zangoyambidwa kumene. Tidzazimalize ndife tikalowa m'boma. Mwina mawu anu kwa adindo uh, akamapereka uthenga kwa Amalawi uh, mukhoza kuwauza zotani? Ifeyo tanena kale uthenga wathu tau- taufotokoza kale ndi wautali. Adindo azinena zoona, bodza ndi losathandiza losapindulitsa. Tikunamiza ndani? Tikunamiza anthu kuti dziko lachita bwino pamene tisanachite bwino. Sizoona a president Mu SONA mwawo muja amayenera kunena za mavuto amene akukumana nawo anthu ndi ma policies, njira zimene ati apange zothana ndi mavutowo nde mmalo moti adzinena zimene zija anangothamangira mongonena bodza lokha kuyambira poyamba pa SONA mpaka pamapeto mongonena bodza lokhalokha mmalo moti anene mavuto amene amalawi akukumana nawo ndi ndondomeko ndi njira zimene ati achite kuthana ndi mavutowo nde akuthawa nkhani imeneyo. akuyamba mangonena bodza lokhalokha sizabwino zimene achita apresident zija yayi inu ndi ine tinali limodzi kuja ku Balaka kumsika kuja mwamva zimene alimi akunena akudandaula kuti apresident achitapo chani pa- pakudandaula kwa alimi kuja mwamva zimene ogula u- chimanga ufa akudandaula mwamva zakuti anthu ena akumwalira chifukwa cha kusowa kwa- kwa chakudya anthu amene aja apresident amafuna awa- awauze mu SONA yawo ija kuti kodi anthu amene akufa ndi njalawa awathandiza bwanji. Mwamva za mavuto a kuchipatala, mavuto a masukulu, mavuto a ma, kusefukira kwa madzi, mavuto a mabridge, mavuto a misewu, mavuto a mipamba, mavuto afotokoza aMalawi mavuto ambirimbiri a president mu SONA muja amene azinena mavuto awa ndithana nawo motere motere motere koma ayi bosi mangonena bodza eh uku ndamanga nyumba 18 nyumba zonse kulibeko zonse, ah, ndi zatha ndiye adindo amene amanena zoona Tathokoza.
zikomo kwambiri amenewo ndi a Dalitso Kabambe amene anafika pano ah, pamene pakumangidwa nyumba za polisi ku Marka m'boma la Nsanje ndiye kuyankhula kwa iwo akunena kuti yayi ndi osakondwa komanso ndi osakhutira ndi mmene uthenga adaperekera mtsogoleri wa chipani makamaka mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ponena kuti nyumba zatha koma akuti iwowo anabwera pano kuti atsimikize kuti project ikuyenda bwanji ndi mmene anenera muja kuti yayi ntchito idakali palibe nyumba imene yatha choncho akuti yayi uthenga umene udaperekedwa siwoona koma iwo abwera kudzadzionera komanso kupereka uthenga kwa aMalawi mmene zinthu zilili ndiye apemphanso kuti yayi atsogoleri akamapereka uthenga kwa aMalawi azionetsetsa kuti uthengawo ndioyenerera komanso ndiokwanira ndiwoona poopa kusocheretsa anthu komanso anena kuti nyumba zimenezi za apolisi zimene zikumangidwa kuno ku Marka m'boma la Nsanje chipani chimenechi cha UTM chikalowa m'boma chidzamalizitsa nde lero mtsogoleri